Bala cogo bɛ di wa Jabatɛ ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Le Soir de Bamako mun bɛ fasiriba n'o ye Bɛni Sherifu ye nin y'a ka sɛbɛn ye Bɛni Sherifu ko n ka foro bɛ n sɛbɛn ma n jiriw b'a dɔn wa b'a dɔn wulikajɔba min ni malidenw kun sigilen bɛ k'a kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kɛlɛ ye a ka wuli sabula jalaki min n'a bɛ bin an ka jamana sɔrɔdasiw ni sɔrɔdasi ɲɛmaaw kan o de ye munna an yɛrɛ tɛ kɔn kɛlɛ ma fɔ juguw bɛ taa bin an ka armée kan sanga ni waati sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana faamaw ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ka taa fara maa hakili juru caanalenw kan jamanadenw ye ŋunankan min bɔ jamana kuntigi la kuma in mɛnna sɛbɛnnikɛla ko kuma in mɛnni a wolola fɛn min na o de ye fɛɛrɛ ye mm. fɛɛrɛ min n'a bɛ labɛn mm-hmm. k'a nafolo ɲini ni k'a waleya sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye cɛŋana cɛŋana minnu bɛ yen n'olu ye an ka armée ŋanabaw ye n'u ye sarabaw ta an'u ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ mm. i n'a fɔ Elaji Gamu ani Didier Dako ci bilar'u ma wulikajɔba bɛna kɛ mm. u ko min ma opération Maliko Sɛbɛnnikɛla ko, ko di? a ko fɛn min ye opération Maliko ye, un, an ka jamanakuntigi yɛrɛ président Ibrahim Boubacar Keita, naamu, ale yɛrɛ de y'a sɛbɛnni fɔlɔ kɛ n'u ko min ma décret, an, janvier kalo tile 30 tɛmɛnen in kɔrɔ dɛ, o don, san 2020, ali, sɛbɛnnikɛla ko, ko di? fɛn min ye opération Maliko ye, naamu, maa minnu bɛ yen n'olu weelelen bɛ, un, El Hadji Gamu, o don, Didier Dako ani colonel major Takini, ɔn. sɛbɛnnikɛla ko ka fara fɛn min ye cɛŋana cɛŋana minnu bɛ an ka chef d'état majorw la an ka sɔrɔdasi ŋanaw minnu golo ka gɛlɛn minnu tɔgɔw ye kɔbaw tigɛ ani ka babaw tigɛ sɔrɔdasi minnu fana bɛ yen n'u minɛ don nin na u bɛ kɛlɛyɔrɔ la u dalen bɛ birow kɔnɔ wala u dalen bɛ fɛn min ye détachementw na wala u bilalen bɛ yɔrɔ wɛrɛ la bɛɛ lajɛlen de bi salo kana sa ka marifa d'u ma ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma ni k'u bila jugu la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ IBK a ye nin ko in minɛ sɛbɛ la sabula fɛn min ye nin ko min n'a kɛlen filɛ k'a sigi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw bɛ se ka da ka sunɔgɔ cogo min na sabula maa tɛ se ka donsiyɛn t'i bolo sanga ni waati tasuma k'i bolo jeni sɛbɛnnikɛla ko an karila ɲɔgɔn na sa sabula fɛn min ye juguw ye maa minnu bɛ n'olu kɔni bɛna bɛɛ lajɛlen yaala ka don ɲɔgɔn na olu bɛna baara daminɛ ko baara min bɛna kɛ o ye Mali frontièrew ye an ka marabolow a n'a ni jamana wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen bɛna fara an kan ni ka dɛmɛ don nin jɛkulu in ma n'o ye opération Maliko ye don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye opération ye u bɛna wuli ka jɔ kɛ marabolo minnu bɛ n'u bɛ cɛri ninnu na i tulo majɔ Gawo Kidali Tombouctou tawudeni Menaka moti ani segu marabolo u bɛ cɛri nin na u bɛ tila kulu fila ye kulu fɔlɔ u k'o ma théâtre d'opération est kulu filanan u k'o ma théâtre d'opération centre a kelen kelen bɛɛ kelen bɛ di Didier Dacko ma ka kelen di El Hadj Gamou ma Didier Dacko kɔfɛ colonel major Takny ale b'i jɔ yen El Hadj Gamou kɔfɛ général kɛba sangare ale b'i jɔ ye Voici la, la, la nouvelle stratégie.
I wasalen don. Ɛhɛ!
Ka tɛmɛ nin kan.
Tɛmɛ n'a ye. A bɛna k'i ɲɛna yan o.
Ɔnhɔn. Sɛbɛnnikɛla ko. A ko de. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. Naamu. Fɛn min ye nin wulikajɔ in ye. Un. A labɛnnen bɛ. Ɔhɔ. Sabula sira minnu fɔlen bɛ k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ ani baara ye a bɛna k'o kɔnɔ. An. O bɛ se ka maa wasa kosɛbɛ. O don. Sabula n'i y'a ta k'a lajɛ. Un. Sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye marabolo min bɛ yen n'u k'o ma est.

Théâtre centre ɔn o ye kɛlɛbolo min n'o bi sigi cɛmancɛ la ɔhɔ o kɔni o bi marabolo min kɛlɛ kɛ un Segu un Mopti un Tombouctou ani Tawdeni ɔn olu ka commandement o bi taa sigi Sévaré ɔhɔ sɛbɛnnikɛla ko naamu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ un fɛn min ye troupe ye olu bɛna taa di cɛw ma minnu n'olu kuwalen bɛ kosɛbɛ ɔhɔ sɔrɔdasi kologɛlɛ kologɛlɛ cɛ Cɛ gɛlɛ cɛ gɛlɛ minnu bɛ yen commandement bɛ taa d'olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ officier supérieur minnu bɛ yen n'olu ye kɛlɛ kɛ kununko ka se sɔrɔ terroristew kan ni u bɛ fɛɛrɛ dɔn u ka kekun u sɔmi ka jan ni sɛbɛnnikɛlaw ani fɛn min ye diɲɛ kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan olu de bɛna baara kɛ kɛlɛ in walasa k'a ɲɛ u kana ɲinɛ dɛ n'u ye nin commandement sigi laturu masa dɔnnikɛla masa kolonfilila ka masa suba masa ani ani minnu bɛ yen n'olu ta dogolen don moriw u k'u bɛɛ wele ka taa fara u kan ka ka laturu da k'a dɔn attaque bɛ sini an ka se ka sigi n'o ye atu don e n'an kɔ e ma bɛ laturu da ka tɛmɛ militaire kan i E sɔrɔdasi ni laturu a b'a fɔ ye ko maa min bɛ kɛ commandement ye a bɛ bɔ sira o sira fɛ bon a ka kɛ officiellement jɔnni bɛ se laturu da la kosɛbɛ jɔnni bɛ laturu dɔn o ye bɛ se k'a dɔn k'a fɔ bon n'an m'an labɛn n'an ma nin kɛ jugu bɛna bin an kan sini a y'a labɛn i ma fɛn kelen na kɔlɔsi dɔrɔni t'an bolo maa min ye dɔnnibaa ye n'i ɲɛsin a ma ko karamɔgɔ i ni ko Karamɔgɔ i bɛ tancogo la a b'a fɔ an ye kalanden i ye maa ye k'i bolo fila kɔrɔta ko ye dɔrɔni t'an bolo min bɛ pan sanfɛ mais dɔrɔni bɛ Mali bolo dɛ dɔrɔni b'an bolo dɛ dɔ sɔrɔla maa bɛ yen minnu bɛ ayi an ka dɔrɔni bɛna f'i ye maa bɛ yen minnu bɛ se ka laturu da k'a fɔ bon sini attaque bɛ yan o de caman bɛ armée kɔnɔ alors o t'an ka dɔrɔni ye wa Olu t'u yɛrɛ jira koyi, donc on se prépare encore olu bɛ baara kɛ dibili la, bon justement an bɛ t'olu de ɲini k'u sigi a kama k'u bila a la, aw minnu dan ye muso ko ni nafolo ɲini ye, aw ka baaraw jɔ an ka jamana bɔ bolo la fɔlɔ, ɛɛ Jɔ i bɛ ka taa kojugu, minnu bɛ taa an ka muso ko dilannen don, o muso b'a fɛ ka boli wala n ka wari bɛ nin yɔrɔ in na n ka kan ka wari sɔrɔ u k'o jɔ, i bɛ kɛlɛ ko kuma na muso ko kuma b'i da tuguni, o ka jɔ justement Aw minnu bɛ taa o mori ninnu senkɔrɔla ɲagasa ni an ka karamɔgɔ ni dɔnnibaaw senkɔrɔla ɲagasa a ka ko kirikaraw la o ka jɔ ten sa an ka kɛlɛ ɲɛɲini moriw ka sigara kɛ k'a lajɛ jamana in kɛlɛ se bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a k'a fɔ an ye minnu bɛ yen n'u bɛ dɔnni wɛrɛ kɛ n'u bɛ laturu da u ka laturu da minnu bɛ yen ni boli kumata b'u bolo wala boli wuli ka jɔta b'u bolo k'a wuli k'a jɔ a an ka bɔ bolo la kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko di a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Naamu. fɛn min ye kɛlɛ in ye a wulikajɔ bɛna kɛ nka a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya bɛ di maa min ma Jɔnni? o de ye chef d'état major de l'armée Ɔn. a bɛ fɔ o de ma fɛn min ye commandement ye sɛbɛnnikɛla ko Naamu. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ région o région n'o bɛ yen ni kɛlɛbolo bɛna taa sigi yen Ɔn. cɛ dɔ bɛ sigi o ko min ma commandement en second du théâtre sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛlen bɛ décret in kɔnɔ ni k'a ɲɛfɔ Mali siga t'a la ɔn kuma min n'a fɔlen filɛ nin ye ɔn ni kuma in bi waleya uun général Dako ale min dalen bɛ kɛ ambassadeur ye jamana wɛrɛ ɔnhɔn a bi ambassadeurya min'a bila a bɛ na Mali kɔnɔ kelen ni ŋana kɛlɛ ɛ kelen ma ɛ ɛ kelen o ma fisa bilen ye a bɛ na an y'an bolo ɲɛsi yɔrɔ min na tile bɔra o la a bɛ kɛ dɛ général Didier Dako a bɛ na n'ale fɛnɛ nana fɛn min ye général El Hadji Gamu u kɛlen bɛ ka bureau dɔ d'o ma climatisé Didier Dako ko a tɛ El Hadji Gamu ko a tɛ clim fɛ o tuma fɛn min ye a ka tanda ye a bɛ taa turu cɛɲɛ kan ale Kidali bolo in de bɛ d'ale ma sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ jɔ olu kɔfɛ o ye colonel major Takini sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ bɛ di ninnu de ma tuma kɛlɛ fɛɛrɛ a stratégie u mago fɛnɛ bɛ généraux tɔw fɛn fɛn na n'o bɛ bureau kɔnɔ wala o bilalen bɛ jɔyɔrɔ dɔ la wala fɛn min ye officier fɛn fɛn na u b'a bɛɛ wele ka na kɛlɛ in kɔni a da tɛ to mali la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye nin cɛ fila ye ka fara cɛ saba kan sɛbɛnnikɛla ko mali bɛ se k'i jigi da ninnu kan sabula nin kɛlɛ bolo kura min lawulilen filɛ n'u k'a ma maliko nin de bɛna munɛ sama ka bɔ an na Banbaanci jugu ni maafaala kulu minnu bɛ yen n'u bɛ taa bin an kan o banna pewu an yɛrɛw bɛ wuli sa ka taa bin u kan f'u dagayɔrɔ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Le Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Joseph ne bɛ tigɛ don Le Reporter fasiriba n'o ye Ousmane Diakité Ousmane Diakité a ko opération coup de poing in Coup de poing in ale daminɛna ka ban, un, a ko min ye Mali ko ye n'o bɛ ka labɛn, ɔhɔ, min ye an ka gendarmes ye olu ye wulikajɔ bolo da, ouf, a ko n'i ye jateminɛ kɛ, ɔhɔ, Joseph nin ko in a kɛlen bɛ ka malidenw sɛbɛkɔrɔ dimi, sikei, min ye gendarmerie ale ɲɛmaa kura min bɛ yen, un, n'o ye région de la gendarmerie de Bamako, légion, i b'a ye k'a fɔ colonel n'o ye liyetinan kolonɛli alifa yaya sangare alifa yaya sangare a n'a ka cɛdenw wulila k'u jɔ u y'a yira k'a fɔ zenerali sedu min kɔni bamakɔ n'a dafɛdugu ye k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ karankɛ da bɛɛ lajɛlen k'a suwa ɛ ko dɔ daminɛɛna dɛ fasiriba ko a ko min ye nin komandan kura in ye n'ale kɔni sugandira zenerali sedu a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan a ye sɛgɛsɛgɛli baara boloda zandaramɛri fɛn fɛn bɛ bamakɔ ani bamakɔ dafɛdugu la ba kɔni ba ɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ min ye cɛdenw ye k'u lawuli a ko min kɔni ye banbaganciya wale k'a dabila maa min kɔni y'an ka jamana jugu ye n'u bɛ ka fitinɛ jugu wuli terorisiw ani n'u dɛmɛbagaw ye ni k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka tɛgɛ da a bɛɛ kan a ko k'a bɛ se ka kɛ a ko kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ mali bolo a bɛ se ka kɛ wa minnu fana tɛ fini na n'o ye siwiliw ye o tuma k'olu fana ka kɛ dɛmɛbaa ye Fasiriba ko min ye kolonɛli liyetinan kolonɛli alifa yaya sangare ale ma dan biro kɔnɔ sigi ma koyi ale yɛrɛ de wulila k'a jɔ a n'a ka cɛdenw ee
ne wa in tɛ wa ne kɔni y'a ye n yɛrɛ ɲɛ tenue b'a la marifa dɔ minɛlen b'a bolo Aranjarisi b'a sen la a dafurunin bɛ yanfan in fɛ belebele jamanjan je l'ai vu n'i y'a ye weekend tɛmɛnen i b'i ne kun taara ci la yanfan in fɛ a ko ale lahawula wala kuwata dankɔrɔba in tun t'a kɛrɛfɛ min ye o dɔ ko n ma ko ça c'est le commandant de la légion a ma se ka dugu la cɛ jamanjanba fana jɔlen tun b'a kɛrɛfɛ Kapitɛni lasana taba voilà n y'o dɔn tout de suite a n'o de bɛ yaala waati bɛɛ mais ale bere de b'a tun b'ale kun na et puis n'ale bɛ opération na ale b'i ɲɛ de kumu maintenant n'i m'a dɔn parce que ne b'a dɔn ni yɛlɛmaga in de maa min bɛ lakana baara la i b'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye yan lakana baarakɛlaw n'i ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ u bɛ basijalan k'a la dɛ ale fana kɛrɛfɛ dankɔrɔba in fana bɛ yen ale fana kɛrɛfɛ madu wule danbele an kari ɲɔgɔnsoba ko ni oereracon kudi p in aa a ko min ye kɔnɔndelazddri de bamakɔ n'o ye tina ko alifaya sangare sanga a n'a ka cɛ don u ko nin ko in bɛ taa kun cɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ nɔ bɔ min ye mɔmɔli fɔlɔ minnu daminɛna zenerali sedu i b'a ye k'a fɔ u ye cɛdenw lawuli min ye zandaramuw ye zenerali sedu ni ka wele taama boloda fasiriba ko nin baara in daminɛna kabini zanwiye kalo o tile mugan ani kɔnɔntɔn ni ka kuncɛ kunun feburuye kalo tile saba a ko min ye nin tile damadɔ kɔnɔna la u kɛra sababu ye siganakɛ bɛ maa minnu na maa minnu bɛ ka ɲini zandaramɛri ni commissariat de police fɛ u kɛra sababu ye ni ka maa min minɛ o de dagosi ka bon kosɛbɛ fasiriba ko Min ye ni cɛdenw ye n'o ye groupement des transports aériens n'o ye GTA min ye escadron Yamadu salifu keyita ale ni n'i ye jateminɛ kɛ compa de la compagnie des transports aériens n'o ye CTA ye capitaine Cheick Seyidu tarawele a ko ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ min ye bamakɔ pankurun jigin kɛnɛ modibo keyita Jɔn Sodo u cunna yen waati min na a ye maja dɛ Ɛ u bɛɛ tun b'a dɔn de, ee u taara yen dogodogoni kɔnɔna bɛɛ mɔmɔ, awɔ jaa ne y'u tɛmɛntɔ ye ne m'u taa fan yɛrɛ dɔn, ɛɛ n ko baara in daminɛna yen de, puff, pankuru aa pankuru fɛn o fɛn jɔlen bɛ u y'a pinew dayɛlɛ k'a bɛɛ lajɛ, han, wo kɔnɔna fɛn o fɛn bɛ yen ɲɛgɛn kɔnɔnaw, fɔ tan, maaw ka sakiw, unhun, Fasiriba ko, chantier labanbali minnu bɛ yen, voilà U ka bɛɛ la an bɛ yɔrɔ min sisan u bɛ ka don a bɛɛ kɔnɔ ayi Fasiriba ko a ko ni cɛden minnu bɛ u nimisi wasalen don kosɛbɛ sabu u y'a jira k'a fɔ banbanciwale digikɛ bɛ an ka jamana la jɔn ni ala olu ye layidu min ta jamana ɲɛmaaw ye hali n'u ni de bɛ to a la k'u bɛ jamana kunmabɔ a ko k'o baara belebele de daminɛlen filɛ Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye ni cɛdenw ye Jɔn Sodo ko baara yɛrɛ de ka di u ye i n'a fɔ i bɔra k'i da la sa ma sisan n'o ye compagnie de la rive droite ye Madi Wule Danbele

b'a f'i ye mais on a une opération e b'a la ko Gilbert Diendéré ça c'est quoi ça Allahu akibaru han Jɔn Sodo ɔhɔ fasiriba ko a ko di a ko nin komandan fila u wasalen don kosɛbɛ unhun sabu danaya min tara k'a da u kan u fana ye danaya ta ka da u ka cɛden minnu kan barikala munumunu salo baaraw bɛ ka boloda awɔ a ko k'o dɔrɔn fana ko cogo ye unhun capitaine Lasana Tanba Keyita ale kɛrɛfɛ ɔhɔ min ye commandant du groupement de la gendarmerie ɔhɔ i b'a ye k'a fɔ min ye chef es- escadron ɔhɔ ayisata Mayiga ale fana n'a ka cɛdenw tun bɛ yen ka taa bila chef escadron ayisata Kanikomo Kanikomo i m'o ye dɛ ayi n y'a tɔgɔ mɛn n'i y'o ye gendarmerie bɛ diya i ye m'a f'i ye chef d'escadron i b'a dɔn terme min ka di n ye jala min ka di n ye gendarmerie la nin dɔrɔn don chef d'escadron de la gendarmerie Alifa ka passation don o

O ye ko wɛrɛ ye. An b'an ka kuma sɛbɛ la basabugu ko kuma in de b'i da kɔnɔ kuma bɛɛ. Kɛlɛ tɛ ban. Ayi Jɔn Sodo a kɛra cogo di? O ye o ye ko wɛrɛ ye. Fasiriba ko. Unhun. Jɔn Sodo min ye ni cɛdenw ye. Unhun. U ye layidu ta n'i y'a lajɛ FORSAT cɛdenw fana farala u kan. Tabaarikala. Minnu ka baara bɛnnen bɛ min ye banbanciwale kɛlɛli ye. Ɔhɔ. A ko siga kɔni tɛ min na Bamakɔ dafɛ dugu caman bɛ yen. Un. Jɔn Sodo k'a daminɛ Safo Nkabakɔrɔ droit. Ɔhɔ. Min ye Ngolobugu. Payi. Ka taa bila jalakɔrɔji a n'a laminiw la a ko taama bɛna boloda kalo saba o kalo saba ni ka se ka nin ɲɔgɔnna sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda kunnafoni filɛ an ye min bɔ Le Reporter kɔnɔ Usumani Jakite ale ka sɛbɛnni don Jabate n dontɔ lajɛ n bɔtɔ lajɛ i sigilen b'i yɛrɛ ma o ye cɛ